ni waati in na donc olu kan ka kɛ faransikaw fɛ yen nɔ mois de juillet don ka don mois d'août kɔnɔna la an nana ee cɛ n ko n y'a fɔ n ko mali kura balontan kunda a daminɛ ni denmisɛnninw de la dɛ stade du vingt-six mars kɔnɔ nana an tɛ sɛgɛn nin kuma in fɔli la dɛ sɛnɛgali taara an minɛ k'an dasi u fɛ yen saba ni kelen Ɛɛ nana n'a ma gagner n'a ma gagner bamakɔ yan dɔrɔn a banna denmisɛnw nana n taara ɲɔgɔn ɲininka o ko nana gaucher ka kuma in bɛ n kɔnɔ hali bi a ko sule wallahi billahi an bɛ qualifier ka taa jo la sɛnɛgali ka saba ni kelen kɛ an na sɛnɛgali a ko k'a bɛna gagner bamakɔ yan a ko sule wallahi billahi an bɛ qualifier nana o dun y'a fɔ o y'a kɛ dɛ wa a ma dan qualification ma a yɛrɛ ye bi kelen don a don in match la mamadu sangari gaucher nana n'u ka degekaramɔgɔw ɔ labɛn tɔw kɔni b'a la ka sabati cogo min a bɛ ka sabati ten ɔ mali kan ka déplacer n'o ye u23 ye ka taa ouzbékistan ouzbékistan min nana tout frais pris en charge par l'ouzbékistan quatre-vingt-dix pour cent olu de bɛ frais bɛɛ ta olu de y'an inviter ko an ka taa badenya ntolatan kɛ an bɔlen kɔfɛ mun ye japɔn Japɔn nana an b'a fɔ an ka kan ka taa ouzbékistan a bɛ kɛ min ye u ka dugu min ko tachkent match ka kan ka kɛ yen de an b'a fɔ min ye ju juin kalo tile wolonwula ka na min ye a tile tan na donc an bɛna badenya ntolatan fila kɛ a badenya ntolatan na an ka kan ka taa ni ntolatanna mugan ani fila de ye les u23 mugan ani fila a mugan ni fila la nana ee an ye ɲinininw kɛ i b'a dɔn joueurs ninnu caman bɛ yen u bɛɛ bɛ congé la mhm. donc caman bɛ bamakɔ yan donc délégation ba bɛna bɔ min ye bamakɔ yan yɛrɛ de ka taa mhm. u ni conti eh, ni a ka adjoint mhm. liza ani bugadari ninnu ani binafu ninnu u bɛɛ u kan ka bɔ yan ne ka taa nka u tatɔ nana sɛbɛn locaux locaux minnu bɛ jouer so yan olu maa saba b'a la locaux maa saba olu ka kan ka sɔrɔ a la lisi kɔni b'an bolo mais an b'a bila n'i y'a waati sera an b'a fɔ ah, sinon dimasidon mhm. dimasi nata mhm. federasiɔn bɛna publier a ka page kan donc an b'a fɔ eh, coach ma a n'a ka stafu ko u bonne chance mhm. mais nana mm. an bɛ mun fɔ ka fara kan jo préparatif de o tiɲɛ dɛ mais k'a fɔ ko jamana ye k'u k'u kɔfilɛ ko an tɛ an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina dɛ mm. k'u kɔfilɛ mun ye u23 stafu la nana dɔ kɛra dɛ dɔ kɛra ah, ni maa bila baara la ah. a bɛ wasi la waati min na i kan k'a sara o waati dɛ u ka dɔ filɛ o la olu dɔrɔn tɛ dɛ parce que olu ta de bɛ sa an b'a kuma fɔ mhm. sinon cadet ni junior ninnu bɛɛ ah, u ka dɔɔnin dɔɔnin bɛ yen u k'a lajɛ mhm. u ka u ka sara dɔw kɛ surtout ani seli yɛrɛ a bɛ ɲini ka dɔgɔkun damadɔ a bɛ dɔgɔkun saba dɔgɔkun fila bɔɲɔgɔn bɔ a tɛ saba bɔ kosɛbɛ u k'a lajɛ u k'a lajɛ jamana k'a lajɛ cogoya min na u bɛ se ka fɛɛrɛ ɲini a la mhm. sinon o don minisiri tun bɛ an ka fɛn na journée porte ouverte de rugby la mm. ne ko rugbymanw maa si tɛ foronto dun ne da ye bi minisiri bɛ yan aw yɛrɛ bɛ yan aw yɛrɛ ka jigin ka taga ci fɔ o taara ci fɔ a yɛrɛ mais Nana mm. n bɛ yɔrɔ min apprécier a ko la minisiri ka jaabi la mm-hmm. a ye jɔnko ala fɔ a ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la bi rugbymanw mm-hmm. n y'a ka ciw mɛn a mɛnna dɛ a mɛnna n bɛ k'a ka ciw mɛn nka ko bi ko gɛlɛya kɔni bɛ yen a ka miliyɔn tan min bɛ yen k'a b'a lajɛ ɔ kalo fila kalo saba kɔnɔna na n'a bɛ se ka baara min kɛ k'u ka miliyɔn tan sara ne ko ko nin hɔrɔnkan yɛrɛ mm. k'a b'a lajɛ a yɛrɛ ko ko mm. gɛlɛya bɛ yen mais Sule hɔ o de don n'a bɛ yen a k'a di n'a tɛ a k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la a tɛ yen mm, nka a bɛ sɔrɔ kuma jumɛn an bɛna a lajɛ n'a bɛ sɔrɔ a tɛ yen dɛ a bɛ yen o eh, a bɛ sɔrɔ waati min na a bɛ yen o e eh, miliyɔn tan jamana kuturu ayi Nana i fana sa Eric ta tɔ ye priorité ko de an bɛɛ tɛ malien kelen de yan hmm. an bɛɛ tɛ drapeau kelen de kɔrɔta la munna e bɛ ka dɔw ka prime ko kuma fɔ o la ka sɔrɔ dɔw ka prime tɛ o de ma o ko de man ɲi o de man ɲi a tɛ yɔrɔ ye o de a bɛ yen a bɛ kana fɔ k'a tɛ sa a b'u kun n'i ko k'a tɛ yen dɔrɔn a bɛna kɛ fa a bɛ a bɛ yen o ka fɛɛrɛ de kɛ o k'o sara minisiri fana bɛ fo dɛ Nana ni mɔgɔ ye mun kɛ n'a ka ɲi i k'a fɔ dɛ ɛ rugby san fila an tɛ rugby kɛ nka a nana sa ka Conor sigi baaraw daminɛ journée porte ouverte ni fɛnw bɛɛ kɛra donc vraiment a bɛ fo Conor président fana a bɛ fo nka Conor ka mandat bɛ ban nin kalo in tile bi saba ni kelen dɔ bɛ fara kan parce que a bɛ ban sinikɛnɛ sa sinikɛnɛ don wa a bɛ ban o la Adama Kone n'a ka maaw donc an dalen b'a la peut-être dɔ na fara kan tuguni parce que statut ni règle dɔ bɛ fara kan parce que baara ma ban statut ni règlement bɛ olu kan ka kɛ bureau fana kan ka sigi donc dɔ bɛ fara kan dɛ ka dɔ fara kan pour que bureau ka sigi joona championnat ni fɛnw ka daminɛ o tɛ n'i tun ye gɔrin de ye quoi parce que i bɛ to entre parenthèses i bɛ to yiri bolo dɔ la ka dɔ minɛ Ni min farati n'i porokotora dun? I tɛ porokoto.
Ɔɔ. Donc an tɛ ka yiri bolo minɛ sa Nana. Aa an ka taa n'o ye. An ka taa équipe nationale A kɔnɔ. Unhun. Eric Sékou Chelle. Unhun. Ale na